a sị m onye cheere anyị nke ọma nke ọma zute ya onye chekwaranụ anyị nke ọjọọ nke ọjọọ zute ya onye anyị chekwaranụ nke ọjọọ nke ọjọọ zute anyị onye anyị chekwaranụ nke ọma nke ọma zute anyị Mhm. maka na mmadụ anya na-echere gị onye ọbụla i chere bụ ihe ya echere gị ọ bụrụ na mụnwa bụ mam ite ego echegoro mmadụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na m aplangoro mmadụ ihe ọjọọ ọ bụrụ na m akpago nkata ihe ọjọọ gbasatara mmadụ a sị m nkata ọbụla bụ nkata ọjọọ na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ mmadụ mere m ya zute m aka mana ọ bụrụ na o nwebeghị onye m mejọrọ o nwebeghị onye m kpara nkata ọjọọ plan niile ndị ilo na-eme n'ebe m nọ ma ndị ji m akụ asịrị ma ndị ji m ekwu okwu a sị m na ihe asịrị agaghị akọ na ngwuru gị onye chụba mam ite ego na ọ karịrị a sị m mmụọ m na ha so chụwa onye a chụgbuo ya onye jebere gị ije ọjọọ a sị m mmụọ gị na ha so jebere onye ahụ ije ọjọọ a sị na ọ ya adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ndị niile na-efolo m na tiktok instagram youtube a sị na ọ ya adịrị unu na mma na kakaka agaghị amagbu unu na jijiji agaghị amagbu unu onye na-echere unu ihe ọjọọ ya eji anazalụ mmele ee kwụba aka gị ọtọ emegidekwana mmadụ mana onye ọbụla megidere gị ya eji anazalụ mmele a sị na tata ebupụrụ ndị amosu ji aka oghere nseke mmụọ nseke mmadụ ọdachi mmụọ ọdachi mmadụ akpa asịsa akpakọtacha aghasaa generational curse ije ọjọọ ejere n'isi gị okwu ọjọọ ekwuru n'isi gị nkata ọjọọ akpara n'isi gị a sị na tata na m ebupụrụ gị onye sị na ị gaghị ebi onye ahụ agaghị ebi onye ọbụla ya eme travel this week a sị na okporo ụzọ ya erubere unu isi mmụọ nọ n'obi m ya efichacha unu anya mmiri ite ego ya eme unu ezi ụlọ ọgaranya kwụwanụ aka unu ọtọ emegidela mmadụ emegidela mmadụ igetuwa emegidela mmadụ onye ọbụla megidere gị agaghị asọ si kwụba aka gị ọtọ ebona ebubo bogide mmadụ emena ihe ọjọọ megide mmadụ akpana nkata ọjọọ megide mmadụ onye ọbụla planụ n'ebe ị nọ were isi ewe protection n'ebe ụmụ anyị nọ anyị zụcha ụmụ anyị ụmụ anyị ya azụ anyị anyị adị ndụ ruo uru afọ anyị anyị isi ụmụ anyị onye na-azụ afịa ya azụta ego ihe ọbụla ị na-alụ ọ bụ ọlụ aka a sị na ego ya abịa ee ụmụ agbọghọ unu ya anụ di ụmụ okorobịa ndị n'obodo oyibo na-akpata ụfọdụ ego nkata ọbụla bụ nkata ọjọọ akpara n'isi gị tata n'obodo a sị na ọ ya adịrị gị na mma ife ọbụla bụ ife ị na-eme na ị ya afụ ihe ọma ọ bụrụ na ị na-eme expect good luck a sị na ọ ya erute gị aka ị na-eme expect favor favor ya erute gị aka promise and fail abụrọzi maka ya otu a m kwuru otu a ka ọ ya n'enye ọ mmanụ aṅụ ka eti na chụrụ a sị na mmanụ aṅụ bụ ihe ụtọ ihe ụtọ agaghị akọ na ngwuru gị n'afọ a